igbo ndị ọma ndị anyị ji eme ọnụ anyị na-ekele ụnụ n'ihi na chi abọọkwala ọzọ ee n'ihi na ọ bụ a gụpụ ụzọ a gụpụ ọnụ abụ m enyi ọma gị n'igwe onyonyo ọdụ agụ abụ m ka nọ n'ịkpọ isi ụgbọ nke emume anyị nke ụbọchị taa asị m ụnụ asaala chi ụmụ abịa echefula na taa bụ kpọmkwem iri abalị abụọ na itoolu ma bụrụkwa ahịa eke amaara m na ndị ahịa eke niile na ụnụ ada ejikerela onwe ụnụ ndị na-agakwala aga zụọnụ mma ndị gaduru ọrụ biko rụọnụ mma aka aja aja butere ọnụ manụ manụ ka anyị rụọ taa ka anyị nwee ike rie echi ụnụ asaala chi ụmụ abịa ee dịka ọ dị eh, cheta na ọnụnọ anyị n'ebe a maka obi ụtọ gị mm? Eh, ọ bụ maka obi ụtọ gị ka anyị kwere nọ n'ebe a n'ihi nke a ee asị m nọrọ nso n'igwe onyonyo gị n'ihi na nke taa mere eme aka anyị juru ejuru bara abara n'ịgwa gị eziokwu anyị enweghị kpọmkwem ngwugwu ọhụrụ anyị ga-eje tọọ n'ihi na ihe ụnyaahụ nyere onye bịara abịa anyị nwere isiokwu ndị anyị ji n'aka n'oge ndị a ee dị ka anyị na anyị kọwapụtara ya ọnọdụ obodo anyị ka bụ isiokwu jikọtara ihe niile anyị na-eme n'oge a ọnọdụ obodo anyị ya bụ isiokwu anyị na-akpa nkata ya ọ dị mma n'ọnọdụ obodo anyị n'ụbọchị taa anyị na-amalite kpọmkwem na mwepụ okwu nke a na-ekwupụta ugbu a na Amina Hajia Amina Bala Zakari agaghị eso na ndị ga-achịkọta okwe ka o si wee gbaa bụ n'oge ndọrọ ndọrọ n'oge ntuliaka nke onye isi ala dịka ọ pụtara ihe dịka ekwupụtara ya n'oge nke a ọ dị mma eh, anyị ga-echeta na ọ bụra isi ọwụwa juru ebe niile eh, n'oge ndị gara aga onye ọbụla na-ekwu ka o si were ruo ka o si wee metụta ya onye ọbụla na-etinye ọnụ onye ọbụla na-anwa ike ya Mm, eh, anyị nwa kwukwara ekwu n'ebe a ugboro ole na ole ka anyị kwuru okwu banyere eh, Amina Zakari ọ dị mma Eh, n'ụbọchị taa eh, dịka anụ si ji ya ka anyị gakwa esi wee bọọ ya Eh, taa ka ọ dị Eh, enwere m na ime ụlọ ugbu a na ihu anyị maara ochie onye anyị na ya nọkwara ebe a ụnyaahụ Ah, ka m kọwapụta dọkịta chiemela great dike dọk ị saala chi ndewo onye isi oche ndewo
Ah, igbo ndị ọma otu a ka anyị gaje iji wee na-eleba ya anya na ụbọchị taa na nkwupụta nke emere na ọ dịghị onye national commissioner ah, a ga-ahọpụta ịba na eh, secretariat committee ya bụ ndị agụnyere eh, ndị bụ ndị a na-ele anya bụ ndị ga-anọ n'ọnọdụ nchịkọta nke okwe ntuliaka eh, onyeisiala nke gụnyekwara Hajia Amina Bala Zakari dịka ka ka anyị hụrụ ka o si wee kwụrụ ugbu a nna anyị ukwu ndewo n'oge gara aga onye ihu na onye azụ na-ebe akwa banyere ọnọdụ Eh, Bala Zakari ịnọ dịka otu n'ime ndị ga dịka onye ọ dị n'aka ya ime nchịkọta na maka okwe ntuliaka onye isi ala onye ihu etiwe onye azụ etiwe maka nkwupụta ọhụrụ kedu ka esi wee hụ ya ndewo Ndewo. Em, anyị na-ahụta ije ọchịchị nke a ugbu a dịka chi bọọ anụ ọzọ otu nwoke nkụrụ egwu sịkwa la ọ bụ esi la nka wụfee la nka ọ na-adịcha mma o jughị anyị anya la ndị mere ihe ahụ bịakwara bịa gwara ka o megharịa ya n'ihi ha na-esi eti mkpu ọtụtụ ihe mbụ ka ọ ghara ịbụrụ ihe mgbagwoju anya maọbụ ihe arụmụka maọbụ ihe ịhụta la ọ dị ndị emegburu ọkwa n'ihe soro ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye kwuru uche mgbe a ndị mmadụ nsị nke na-emere anyị ọdịchaghị anyị mma la obi asịsịkwa la eji otu a mee ya ọ ga-enwe ike ka emegharịa ya n'ihi na ha adịghị zụ ha mbụ ha na-emefu ego la ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na-enwe olileanya iji meta ndị a na-achị achị a na-enwekwa olileanya na ndị mmadụ ga-anọsara ahụ ọtụtụ ihe so la ya ya mee o nwee onye ma ọ bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ekwesịrị imegide la ọnọdụ ọbụla ọ ihe mere abịa eme otu nhọpụta ụdị nhọpụta a họpụtara ndị mmadụ asị mba anyị anụọla la ntị la nwaanyị a na onye isi ala nwere mmekọrịta ọ bụrụ ezi la ọ pụtara bịa sị ee e, ọ dịghị ihe gbasara ya na onye isi ala na ya bụrụ nwanne ya maọbụ nwanne ya maọbụ ọgọ ya maọbụ nke a kama la oge gara aga ọ bụkwa nwaanyị a ka a họpụtara onye ga-enọchi onye isi ndị ndị nhazi ntuli aka tupu akpọta Mahmood ugbu a ndị mmadụ tikwara mkpu ọ bụ nga ndị mmadụ mgbado ụkwụ sị la mmadụ isii ndị akpọrọ Federal Commissioners of INEC dị otu o si bụrụ ya bụ onye a họpụtakwara kemgbe nọchi onye isi ndị ga-eme ntuliaka abịakwala ka ugbu ahọpụtakwa onye ga-achịkọta ntuliaka niile a ga-eme ya agbagwojuo ndị mmadụ anya etiwa ya mkpu so otu ala e meela ugbu echebula ọ ga-akatụ mme otu a ọ bụkwaghị atụlicha aka a sị amina zakari mere anya efefo amina zakari mere onye ka efe ka aha adala ihe bekee kpọrọ neutral and ihe ọzọ tọrọ anyị ụtọ mgbe a ga-egwesịra mmadụ niile anyị ndị ajụsị dị ihe e si ọ dịghị onye ọzọ etila dị ya a ga-esi amina egwefuru gwesịakwa ndị ọdọ ya mbụ chi ndị afọ anyị ndị anọ ọdọ ọ ga-abụ mgbe e merela ha gawa n'ihi na onye isi nchịkọta ntuli aka na naijiria mbụ mahmood nsị na ọ ga-abịa nga ga-eji aka ya chịkọta ntuli aka niile okwe niile ntuli aka okwe niile na ọ ga-abịa nga ga-eji aka na ya na ya na ndị nchekwa iwu ga-aga nọ n'ụlọ ahụ a da-egweta da-achịkọta da-agụ ọ bụrụ na a ga-eme otu a mezie ya dị mma ọ dịghị ihe ọjọọ ndị ọ dị mma dịka i si wee sa ọtụtụ na-enwe alo na ntụpụta echiche na ya bụ nkwupụta bụ otu n'ime ihe dị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọ dị ka akụ ilu ụda ya na ụtọ ya abụghị otu na-eche ya otu ahụ ee ọ bụ otu ọ dị
ndị Igbo sị la ụda akịlu abụghị ụtọ ya n'ihi na ị hụla tupu egwefu nwaanyị a ọ rakwara ahụ la agbanyeghị mkpu ndị ọha na eze ntiri n'ala naijiria sị ma e gwefu ya gwere onye ọzọ mana a ga-egwefuru ya gwefuchaa mmadụ niile kwesịrị ịnọdụ ya n'ihi mmadụ ji anọdụ anyị anaghị adakpọ presidency ihe na-eme na-eme ma ọ bụ ihe mgbakwasị ụkwụ ma ọ bụ ihe nlekwasị anya eji enwe collation officer national collation officer ọ nwaanyị ahụ ga-ala arụ nke a ga-egwefuchara ha isii na e nwere six geopolitical zone ndị nwere otu onye INEC commission a kpọrọ national INEC commission so nke a na-egwefuchara ha niile na kena ga-abụkwa new- new- kena ga-abụkwa ọl- agbụrụ ọhụụ kwa usoro ọhụụ ọ bụfụlago ee the INEC chairman the national chairman ndị a-collate ọ dị iwu ndị ndị a-collate ya onye national chairman nwere ime mgbe kpọ result ị collatechaa ntụliaka niile okwe ntụliaka ya ma ga-esi kwuo onye meriri kwa ntụliaka ole o ji merie so kena ugbu a ga-abụ anyị lewe n'anya otu usoro ka esi aga n'uche gị ị chere na a ga-enweta ya ihe a tụrụ n'anya site na eh, ọnọdụ onye isi ịbụkwa onye nchịkọta eh, na ịbụkwa onye mkpọpụta ka ọ ga-esi wee gaa Eh, ị- eh, ị chere na ihe egwu ahụ adịghị na- anọ- aka nọ? ihe ahụ nwekwara nkụ ahịa kọwara sị na anyị ahụbeghị usoro a kemgbe nke na kemgbe a na-ewepụta ụdị usoro a na onye isi nhakọta ntuliaka na naijiria ga-enwekwa ịkpọkwa ka okwesi ntuliaka okwe ka o si gbaa ga-enwekwa ịhakọtakwa ka esi tụọ ya ka anyị ahụbeghị ya kemgbe anyị ga-adị ilewanụ otu o si apụtacha kama ndị ọkachamara na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ntuliaka na-elebakwa ya anya ma ọ ga-adịkwara ya mfe ma ọ ga-abụ akpa ugo egbuta nwa egbe asị nwa ugo laa egbutekwa nwa egbe n'ihi ọ dịkwa ha nọ n'ime ha ọ bụfụlaghị ọrụ ya sọsọ ọ bụfụla ọrụ ya sọsọ adịghị esi dị arọgharị ha ga ihe ndị naijiria ndị ịchọ inyobakwa anya mara ihe mkpatara ihe gara mgbe ụkpụrụ ọhụụ ka egwepụtara ọ dị mma ya ga-abụrụ n'eziokwu na otu ejiri tụọ ya n'ebe Hajiya eh, Amina Bala Zakari siri dị bụ otu o si wee kwụrụ otu anyị ji na-eche bụ otu o si wee kwụrụ ị na-eche site n'ime nke a na enwetazuola ebumnobi ọha amaala obodo a na egwu ha na onye ọ- onye ihu na onye azụ kwere tiwe mkpu Mm,
ị hụrụ o nwere ihe m mere o nwere ihe m ga-eji ama atụ ihe a ọ ihe m ji asa ya o nwere ihe mere nụ na okwu gbasara chief justice of nigeria onye isi ọkaikpe na nigeria justice walter onnoghen ndị apc sị la nsagharịwo la ha mere ndị pdp nsida ha ebe akwa mgbe ọ bụrụ onye ngala ịkpọrọ wo result okwe ntuli aka onye isi ala okwu ha adị enyo enyo ele ihe unu si wepụ ya ebe ọ bụla unu sị la ọ bụ onye pdp onye ka unu webatara bụ ọ bụ onye apc ọ bụ ya nga akpọrọ unu result ị hụ na okwu ndị a ndị ime mgbagwoju anya ihe ndị mmadụ karị ihe ndị mmadụ mvu n'obi na-emechi ihe emechara mmadụ ịkọ na mbụ ya enwere ihe bekee kpọrọ lacuna n'ọfịs ahụ ugbu a laadị onye nga na ya bụrụ ee eh, mahmood laanị mahmood mbụrụ mmadụ adịghị evu n'obi oge anyị ama agbapụta ya sị ihe a ga-eme ka ọma onye isi aka aka ya onye asa aka aka ya ihe ya ga-eme ntuli aka nga ga were were ndị oke mmadụ sị na obi mba akpa onye ndị na-anyakụ ya ọhụụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị akpọrọ ndị na-enyoba anya ma observer ma civil society ọgana njide eti mkpu sị mmadụ emela ka nga ịbụ nhakụ obi ngị ji agba asị ndị nga ịtụ ntuli aka n'ihi mgbe anyị nwere ihe ịkpasu iwe na ọnụma ọ ga-eme obi adaa ndị mmadụ mba n'ihi ihe niile adị nwe kwesịrị ka o doo anya ka agba ntuli aka adụ onye mferenu nwere mmeri a mara la ọ bụ ya nwere ike na mmeri n'ihi dịka m kwuru ọtụtụ eneji ego wa dị imefushi ọgụ la mgba ndị ya ọ bụghị ha ga-emecha ọ bụrụ na nwa okocha mfere ule ga-egwere ya kpọla nwa ọbịa ọ naghị adị mma ya bụ ị na-akọwa na a ka nwere ihe egwu n'ebe Amina Zakari dị ma ọ bụkwa n'ebe otu n'ime ndị nọ n'isi ebe ahụ dị
ọ bụrụ na a sịrị Amina Zakari pụọ la ọfịs a e wuru onye ọzọ kwa nọkwa la ọkwa ahụ ọkwa ahụ bụ federal commissioners e nwere resident electoral commissioners ndị na-elekọta steeti niile otu steeti otu mmadụ otu steeti otu onye isi geopolitical zone isii ahụ e nwere na Naịjirịa nwechara one federal commissioner mgbe e gwefuru Amina Zakari ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ndị ya mvu n'obi ọ bụ ndị mmadụ dị iche kọwapụta na-ajụ ese gbasara ese kọwasịala anyị a gara igwere onye ọzọ e nwere ike gwefu onye ugwu ma ọ gwefu onye ofe mmanụ kena mba osote onye isi kena mba onye isi e nwere ike gwere onye ndịda south na-abụghị east wereta ya nga onye middle belt onye Tiv ma ọ bụ onye Niger na-agbasaghị ndị nzọ na-adịghị onye ndị nzọ ọkwa onye isi ala na mpaghara niile a wedere ya ti ya n'ihi e nwere ahụ dịghị isii a bịa gwefucha onye kena bịa gweresitekwa ya kposakwa mmadụ ise ke ọdọ mbụkwa hụ ya mmechekwanụ la ma onye uwe ojii a họrọ la e kposiri mmadụ asaa ndị ọkwa wo ndị l'elu ke ọnọgị nna bụ okwa Aldon pụkwara otu asịla hụ ejide emeghe agha ọ dịghị idocha anya gịnị mere ị ga-esi esite ofu onye gwefu mmadụ isii ndị ke ọzọ ị ga-eji mmehie onye ọzọ metara ga-ekpe ndị ọzọ ikpe ị narala wo ikikere nduru ụlọ ọrụ n'ọkwa ahụ a nọ n'ihi ya mgbe o ruo ka anyị lewenụ ihe ọdọ ndị federal commissioner nga ịrụ na ntuli aka anyị mara ọkwa ọzọ onye isi ha ga-enye ha ọ ga-awụ na e cherere
ọ dị mma Igbo ndị ọma ndị anyị ji eme ọnụ anyị ka na-echetara ụnụ na ọ ka bụ na asala chi ụmụ Abịa n'ụbọchị taa ụkpọkụ mere abalị iri abụọ na itoolu ma bụrụkwa ahịa eke ee anyị nọ ebe a n'ihi imeta gị mma obi ụtọ gị bụ mkpa anyị ee mụ na ee dọkịta Chiemela Great Dike nọ na-akpa ụka ka o si wee metụta obodo anyị ọnọdụ obodo mụ na ya bụ bụ ya bụ isiokwu ka anyị na-eleba anya na ụbọchị taa dịka e kwuru a sịrị chi bọọ a nụ ọzọ ọ dị mma Mm, anyị maara ka eh, o si wee kwuru ugbu a n'ihe banyere onye kpọtụrụ aha Walter Onnoghen dị n'ọnọdụ mwepụ nke e wepụrụ ya na ọnọdụ eh, ma tichie eh, onye ọzọ ọ dị mma eh, ndị ụlọ i- eh, u- u- u- u- eh, ụlọ Mm-mm. ndị ụlọ ikpe ukwu omeiwu eh, nke obodo a eh, kpọrọ seneti eh, a- a- kụghachiri ma ma, eh, ka ka kagburu nnọkọ ha gaara anọ sị ka ha gawazie na ụlọ ikpe ukwu nke obodo a ka ha ga sorozie mara ndị ka ndị maara ya bụ iwu nwee ike kọwara ha ka ha ghọta ma onye isi ala ma o nwere ike ah, ime nkwupụta a, kpaakwa agwa dị otu a na akpọtụrụghị ha dịka o si wee bụ kedu ka i si wee hụta njem ahụ onye isi oche ndewo Ndewo.
Ee, mgbe anyị natara ozi n'ụtụtụ a la a kagbuola nnọkọ ndị omeiwu etiti sineti ọ gbara onye ọbụla gharị ihe ọ fụtara mbụ aghara iji ihe niile ndị mkpa n'obodo naijiria egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị a bịara bịa enwe nkewasị echi ile gara aga onye isi ala kpọrọ ndị APC senators a kpọrọ ya la wo nge nọ lunch kama ọ bụghị gbasara mmepe ha taa ebe a matara la ha esi emepe taa na onye isi ndị sineti onye omeiwu ala anyị mbụ Bukola Saraki sị la ha o si emepe mbụ ka wo mbịagodibe eleba anya na ha n'ihi na oso tọ ha n'isi la ọ bụ ha nwa nyochara gbaa Walter Onnoghen ajụjụ ọnụ tupu ya agala oche a la ngalaba ka ha ndị mkpa usoro igwebata a la igwefu ya agụdụ otu e ga-eji gwefu ya akpọtụfukwala awụ wo ndị mgbara ya ajụjụ sị ee la nwoke a ntozuru ma afọ olele o jerela ozi la ngalaba iwu ahụ ma ahụ niile adịghị hụ a chọtara ya mgbe a mbụ ihe ndị anya abịabasị afọ a bịa gbawa ya otu nwoke nsị ọ bụ political ndị ga na-asị la wa agaghị ịbịa taa ndị ga na-asị a kpọọ nnọkọ sị ọ bụla ndị na-abịa gwefu na onye isi gwefu na saraki gwefushia na ndị nọ n'isi ka a mara na ọ dịghị onye nọ n'isi sineti ihe ndị mbụ ihe ndị iwuta ọha la eze naijiria ishi okwu ọbụla ndị mkpa nwa ọbụla a ga-etọka atọ ọnụ aha ndị eji mbụ ọ bụdị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị la adịghị dọtara ukwu tọbụ ikwu ihe gbasara obodo naijiria hụ la ọdịmma mmebe akụlụba ndị mmadụ eriju afọ taa ụlọ eh, omeiwu etiti agakwaghị nọ agawala ụlọ ikpe ukwu supreme ụlọ ikpe ukwu supreme ee eh, onye ka a kpọpụtara tanko mohammed mbidoro echi ile gara aga mewe ihe bekee kpọrọ preside over the supreme court a sị la o kpetela ikpe iri chatakwa iri la mkpụrụ ụbọchị la anyị da-ajụ sị sineti ndị ga supreme ọ bụ tanko nga-echa ya ọ bụ tanko mohammed nga-echa dị ikpe n'ihi he is now the acting chief justice of the federation so a na-ajụ sị dị ya otu a ga-eji mee obodo naijiria ihe niile fụtara nụ a da-eji ha egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị isiokwu ndị mkpa a da-egwu ya eji ha egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị aga na ha Supreme Court n'ihi na ọ dịkwa ihe ọzọ ha pụrụ ime ndị ka na-echerela wee chere even otu esi kwuo sị la aga ịlụ ma ọgụ ebe ahụ taa la kụwasịa ndị mmadụ isi a na-ajụsị ndị ụfọdụ nọ nga mbụ ndị gọvanọ ochie nchịrị achị ụfọdụ mbụ ndị ndị amị la-ejere ala nna wa ozi ụfọdụ a retire as major general lieutenant general asịra aga ivu olulu aba kụwasịkata onwe isi a na-ajụsara ịdọgara kama a ga-enọ n'ikpe ziri ezi n'ikpe ikpe nkwụmọtọ a na-abịa eme naijiria ya dị ka ọ bụ obodo agha obodo a gawala supreme court otu nwoke ọ sịrị onye ogbe agara chọọchị anyị ndewe ụda abịa
ha dị mma igbo ndị ọma anyị ga-agatụ nwa ezumike mgbe anyị lọghachitara anyị ga-agbapụ igwe nzirịta ozi ka ị bụrụ akụkụ nke emume a mara ebe a nọ anyị na-abịa

ụlọọrụ MCLTV Aba na-eweta ihe omume ọgbakọ ụmụaka pụrụ iche akpọrọ nnọkọ ụmụaka nke ha na Chimere Chigbu na-anọkọ sonyere anyị na ihe omume a dịka ụmụaka ga-egosipụta nke ha ji biri n'ịsụ asụsụ Igbo a na-agbasa ihe omume a na MCLTV Channel 1 kwa ụbọchị Satọde niile malite n'elekere anya iri na otu ruo elekere anya iri na abụọ nke ehihie a ga-egosịgharị ya ọzọ n'ụbọchị mọnde niile n'elekere anya anọ nke uhuruchi nnọkọ ụmụaka olu ụmụaka maka ọdịmma asụsụ igbo

igbo ndị ọma ekelekwa m ụnụ ama m na ụnụ ka nọ n'oche ụnụ chebiri nlọghachite anyị Ee, ya bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị tiiri igwe onyonyo gị ana m echetara gị na ọ ka bụ na saala chi ụmụabịa n'igwe onyonyo obi ụtọ nke ọha na eze ụwa dum n'ime be gị mgbe ọbụla ị tinyere igwe onyonyo mechile mcl tv ị ga-ahụ na aṅụrị naanị ka bụ ihe nketa gị ọ ka bụ na isiokwu ọnọdụ obodo anyị ka anyị na-eleba anya eh, n'oge ọ dị ugbu a anyị ka nọ na-elebagharị anya ma ihe banyere eh, anyị sitela na ọ- ọnọdụ Des- eh, eh, eh, Amina Zakari Bala Amina Zakari eh, batazie na ihe banyere Walter Onnoghen Eh, dị ka ọ dị ugbu a ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ na eh, akụkụ ndị anyị lebara wee anya lee anya na enwere akara ekwentị nọ n'ihu igwe onyonyo gị were ya were kpọọ anyị gịnị ka ị chere na ọ bụ ihe a pụrụ ime ka ntuli aka nke nọ n'ihu n'obodo anyị bịa gaa werere zererere ka ọ gaa dị ka o kwesịrị ka a hụ na ihe eh, ọgbachi ihe ọbụla agaghị adị n'ụzọ anyị eh, ị kpọọ were asụsụ kwesịrị ekwesị were kpọọ ma rubere iwu ya na ọkpụkpọ a so isi nke bụ na mgbe ọbụla ị kpọrọ si na ebe igwe onyonyo gị dị si ebe ahụ wee kpọọ ka ọ bụrụ naanị site n'ekwentị ka anyị ga-eji wee kpaa nkata ọzọkwa ọ bụ ememme asụsụ Igbo kpọọ were asụsụ Igbo kwuo okwu kelee ekele mee ihe niile ndị ị chọrọ ime ka ọ dịrị anyị mma Ee, dọkịta ndewo ndewo onye isi oche Ee, dịka anyị hụrụ na ihe e memara emema a na-akpọ ya nwa mma Ee, n'ime obodo anyị ka ọ dị ugbu a ee, enwere ọtụtụ ọgba aghara nke dị ugbu a Ee, ya bụrụ na a ga-ele anya n'ụbọchị taa ndị na-anọchite anya ndị ọkaikpe ee, ndị ọkaikpe ga-aga mfie aka n'ụkwụ abalị ole na ole ọ dị oke mmadụ nọ n'ụzọ nwee ndidi ka anyị nabata oke mmadụ a hello ị saala chi ya ị saala chi ee nna anyị ndewo otu anyị na-afụ ụka taa ndewo anyị ga-abụ ndị na-ele ụwa anyị ndị ọnụ ntị katanụ

ọ dị mma ndewo ndewo nna anyị ndewo anyị aghọtala ka ọ dị gị n'ahụ ndewo ndewo ọ bụ otu ọ bụ ndewo ndewo ndewo ọ dị mma ọ dị mma ị marala ihe a na-ata mgbọgha mgbọgha dịka eziokwu siri dị lezie ya anya na aja dị ya amaara m na ihe mere eh, oke mmadụ a jiri na-eti ụdị mkpu a Eh, ọ- ọ- ndị mmadụ agaghị aghọta onye na-ekwu okwu a bụ oke mmadụ eh, eze ji eh, ka ọ bụ eh, eh, ọ bụ dimkpa na akaala ezigboto nka Eh, maka ọ dị ka anyị lekwa ihe ndị ọzọ nwere ikwu Eh, alo ị saala chi ya Mm, ọ dị mma Eh, ndewo Eh, ọ dị okwu anyị kpụra n'ọnụ Ee, dịka njegharị ndị a niile n'isi Walter Onnoghen eh, si wee na-arị ibe ya elu ka ọ dị ugbu a kedu ihe ị na-eche eh, n'ọnọdụ mwepụ a n'ọnọdụ njegharị a ndewo n'ọnọdụ mkpọtụ dị n'obodo anyị ndewo onye isi oche Ndewo. Mm, nwee ndidi. Ah, alo ị saala chi Gaa n'ihu. Mm, ọ dị ememe anyị bịakwara ebe a ma gosi la o nwere otu ihe a ga-emejọ ya emejọ ọtụtụ ihe ọ dị na ya ya mwute na onye isi ala adịghị irube isi la iwu ụlọikpe nyere and ọ bịa bụ mmalite ihe mgbu nke obodo naijiria la ọchịchị ke ugbu a n'ihi mgbe ya sị la a dị ịchị ọchịchị na-achụ mpụ ọsọ eme ka udo dị ka ala bịara ka ndị mmadụ nwere hụ ihe ụlọikpe achaa ikpe ya sị agaghị irube isi n'ikpe ikpe ụlọikpe ncha ọ dịghị corruption nka ka i le anya kemgbe ọchịchị na mbatara ihe nnọchisi la obodo naijiria bụ ọgba aghara obi ezughị ike obi ikuli elu ọnwụ ike ịmafusi ndị mmadụ isi egbe agha anya niile ngwa ọgụ otu nwoke njụrụ ajụjụ sị la ha mara la ihe eji achọ nnama n'ime ọhịa mbụ mpịa nkọrọ nkọrọ onye nyekwanụrụ ndị nnama egbe la ngwa ọgụ ọ kwa la ihe ọchịchị ka na-ele anya hụrụ ya o mgbe a dị ịkpakọsị ndị mmadụ saa n'anya mmiri gochi anụ ntụ unu mara ka o si agagha em ọ dị ka a na-akpọ mumu don do ọ bụkwa otu mmejọ ihe ejighị ndị mmadụ kpọrọ ihe a- a- erubeghị isi la- le ụkpụrụ iwu ọchịchị na mpụtara ala anyị gagharịa ebe niile echi le gara aga oke ọgba aghara ndị la Calabar oke ọgba aghara kemgbe abalị anọ taa ndị la Abuja oke ọgba aghara ndị la Lagos ọ bụ ngịrị kpatara ọgba aghara ọ bụ emeghị ihe n'usoro dịka ntụziaka ụkpụrụ iwu nsi dere mgbe a dị ịkọsị la e, okwu Onnoghen agaala ụlọikpe a ga-enyere ụlọikpe ohere wee kpesịchaa ya ọ bụ ụlọ ikpe na ọ dịrala ịma mmadụ ikpe n'okpuru iwu naijiria ọ bụghị ndị uwe ojii ọ bụghị buhari ọ bụghị sineti ọ bụghị gọvanọ ndị na-achị ọchịchị ghochia ntuo nọ n'oke na ndịrị ka nha and anyị ekwuola sị onye ọbụla ga-achị obodo naijiria ga-ịga ụlọ akwụkwọ gaa gụta akwụkwọ mara ihe e kwuru n'okpuru iwu ọ bụrụ na ị gara skuulu gụta akwụkwọ gị mara uru the sanctity of the law ugwu e nyere n'okpuru iwu na-erube isi na iti uchu n'ime ya ọgbaghara dị n'ebe niile arịa ka ka na-egwefere onnoghen unlawfully a kpọkwarala ndị uwe ojii na ndị amị wa ga kụchichiekwa ọfịs nwoke mabogide sị ya abịala ọfịs ya ọdọ ọ bịa ọfịs ọdọ ihe ọ hụrụ ya gwere anyị na-ajụ sị ahụ ọrụ dịka eke mbụ ụlọ ikpe gakwara nọ kedu isi ikpe eji nwee law court na naijiria kwana elee isi ya eji nwee ụlọ ikpe dịgasị iche iche ihe na ụlọ ikpe ka ala gbagoo na ke appeal ke high hi ke high gaa appeal hi appeal gaa supreme elee uru ọ bara appeal ikpe onnoghen na appeal court chineke meedị nna ndị mana cct nse code of conduct tribunal nse la wa egwefutula wee cheretula dịka usoro ọ dị n'okpuru iwu la wa echeretula mgbe a ikpe ehi ngarala appeal court every other lower court must stop the eh, adjudication of the case a ga wee hands off their biro kpuchie regista ikpe wo until appeal court hacha ikpe a ọ bụ ihe appeal court nchatara la a ga-iji eme ihe onye na-adịghị mma na appeal court ya gaa supreme so Code of Conduct Tribunal has, hasn't the same corporate jurisdiction with appeal. Yet, uh, Buhari na ndị ya wonso achị echefu ụta appeal court amara ha ga-ewe ikpe gwa agaghị akụchi ọfịs onnoghen kemgbe okwu a fụtara ọ nọchasịla ụlọ ikpe achọghị iribere ihe ndị iche ọ bịa mgbe otu esi achọ obodo a ya adị mma onye isi oche ọbịa mmiri n'ihe ọgba aghara nsitere andị nwa ha dị ịta mgbụgha mgbụgha aja ndị ya ile anya bụ hwe bekee kpọrọ splinter protest o jighị acha obodo akpọ amerịka akpọọla oku mezienụ hwe gaa na usoro la okpuru iwu briten akpọọla oku gaanụ hwe na usoro okpuru iwu bụ ndị nyere anyị ọchịchị ọchịchị nwere onwe the independence eh, policy eh, platform ọ bụ ndị a nwetara ya anyị ya bụrụ hwe adị adị adị olele ndị agba ọdọ ọgọdọ ya ndị agba ọdọ ọ bụ hwe na-adịghị mma anyị ndị kpọ oku sị arụta gị ji hazie ihe gaa ya n'usoro dịka iwu kpụrụ iwu naijiria si doo ya ka a hazie ya ọ dị ndị ihi mma ya adị onye azụ mma ebe anyị nọ anyị adịghị sị la mmadụ ga-arụrụ aka ma ọ bụ rie ngarị kama a ga-ime ihe n'usoro a mara onye onye mmetara ha a maa ha ikpe n'ụlọ ikpe ikpe mmasị ha ya ha ya na-eso ọ dị mma mm. ị naghị eche ọ naghị emetụ gị n'obi ka a ga-asị na ọnọdụ a pụrụ ịkụnyere ọnọdụ ntuli aka nke dị n'ihu anyị naanị abalị ole na ole ka anyị na-aza agụ anyị anaghị agụzi ọnwa ọnwa ole ka ọ fọrọ e ruo na ntuli aka izu ụka ole ka ọ fọrọ e ruo na ntuli aka ihe anyị na-aza agụ bụ ụbọchị ole ka ọ fọrọ ka e ruo na ntuli aka ị naghị eche na ọnọdụ a ka ihe si kwụrụ na ọ pụrụ imekụta ọnọdụ ntuli aka nke dị n'ihu ndewo ndewo ọ bụrụ ọnọdụ nke ọnọdụ ala anyị ọgba aghara njuru obodo a bụ Naijiria ahụ ndị na-elekọta mahadum i- okwu ke wo nga amabi la tebụl n'oche ahazibe ya ndị ke politeknik ASUP ke nọ nga ahazibe ya ndị ọrụ obodo a dị imegharị otu dịka ndị ọrụ obodo na ọ bụ la adịghị ha adịwe rụpụta ma ọ bụ la ọrụ ha bịara wee rụ egwekwara wee egwe e, ede akwụkwọ ọrụ a na-anya ọrụ ọnwa ngwa anyị ga-ekwu ụgwọ gwuo ndị ajọsi melitetere anyị wee ego ndị nta na ụgwọ ọnwa anyị ka anyị dịkwanụ ka ibe na ọ bụ la otu ahịa la anyị na ndị sinetọ nzụga ọ bụ la otu ahịa la anyị na ndị gọvanọ nzụga ọ bụ la otu ahịa la anyị na ndị e, kọmishọna nzụga agbaghịlahụkwa ga-ekewasị akwa he ama ma ọ bụ Mgbeke amaghị isi akpụ ma ọ bụ agụba adịghị nkọ onye gwara ya na onye nọ na federal gọọmenti kwesịrị iri ka onye steeti ebe ọ bụ la a dị ịzụ otu ahịa onye bekee sị by that action you have inferiorated ndekena i meela ndị awa dị inferior ebe ọ bụla ebe ọ bụla wee rụpụta otu nhwe la ekọnọmi ngịrị mekwanụ ka esi ndị na ruo puku naira atọ ndị na ruo puku naira abụọ na asaa that division is acrimonious ọ dịghị mma nwa ahụ emekwara ọnọdụ ka ọ jọọ ka iwe la ọnụma ya nke anọ bụ onyere ndị ọrụ ndị ngara Abuja echi gara aga mgbe ndị House of Rep kpọlitere okwu a asị ka ọhaneze bụ ekere otu wo si ekwu ya a hịọrọ minista for labour ọ wụ hịọ the senate chairman for
Ah, biko ya bụrụ na ị ga-akpọ anyị ọtụtụ ndị na-akpọ anyị mana ọ bụrụ na a nabata ọkpụkpọ gị ka ire ya ugwu ya kwa na ị dịbeghị na njikere biko hapụtụ ka ndị dị na njikere na-akpọ ị nụla gaa n'ihu so ọgba aghara ndị a abụghị ma jọrọ ajọ ọ ga-ekụnyere ntuli aka afọ a ụgwọ n'ihi iwe nji ndị mmadụ Ọ dị mma, ọ dị onye nọ n'ụzọ anyị alo ị saala chi

ya ọzọ ya na ịbara ha gị ibi ya ibi ya gaa ebe ị na-aga ọ ya mere ha akọ megidere megide ọ wụ na eziokwu e si n'obodo a laa ya na emeziri na o ji awụ ndị na-achị achị nọ n'isi eleghara anya akpara ọrụ ọnya adị m egburi onye a ndị o ji ọrụ ego m ya adị ego ya ele ebe traịtị ya ree

eche m na okwu ya kwụrụ Okwu ya kwụ ọtọ. ọ dị mma nwe ihe nwere itinye na ya ee ah, nwanne anyị nwoke o, ah, ha o, echiche anyị na ya mbụkwa ọ wụkwala otu ajụjụ a jụrụ sị ọtụtụ ọgba aghara a njuru ebe niile ọ ga-ekele ntuli aka elu n'ime afọ a. ọ ga na-ekele ya. ọ ga-abụ ma ọ dị ihe e metarala ọsọ ọsọ a gbatarala ngwa ngwa bụwa ọgụ ghara mvawo kemgbe ọgụ ndị ọrụ obodo kemgbe ọgụ ndị judiciary gboo kemgbe ọgụ ke election ka amịnawa akwara bụ dịka onye nkwuru okwu nkwuru kemgbe ọgụ ndị mahadum kemgbe ọgụ ndị ke polytechnic nwee ha ji ayịrị otu ya mbụrụ na adịghị eme ihe n'usoro adịghị eme ihe n'usoro kemgbe 2009 okwu ndị ASUU mahadum pụtara kwuo ndị arịọsị obodo ee, mahadum akụkpọsịala ọnọdụ ya abụkwa ihe e ji enwe ọṅụ ihe kpatara anyị na ọsọ enyemaka awụsa ya ya bụ okwu m kwuru sị onye nga-ịchị obodo gụta akwụkwọ mara mara ahụhụ ndị na-ịga university mana ajịrịja dị ife mara ahụhụ ya mara agụụ ọla eji anọ ihe gbasara ndị mahadum na ndị nkụzi mahadum ga na-emetụ ya n'obi ọhụ ya hụrụ nwensị wụsara otu a arakwa na eri ọgarị ọ bụ ha ga-eji meziekwa ọnọdụ ụmụ anyị ga-abịa abịa agụ akwụkwọ ya adịrị ha mma kemgbusa so onye isi oche anyị na-asị na onye kwuru okwu kwuru okwu mbara na he ọ bụ echiche mmadụ niile na ọgba aghara ka na agha sịrị otu adị onye mma hwe ọ ga-emetụtala ntuli aka anyị ndị ịtụ anya na ọ ga-ega siriri werere
ọ dị mma ndewo ọ dị onye ọzọ nọ n'ụzọ anyị alo ị saala chi ya asaala m o ụlọ kwunyesagwala ee Ya, saala. ndewo.
gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị aha m bụ ọbasi

ọ bụ iwu nke bụ asị na ọ bụ iwu asị asị ihe ntụrụ na onye ọbụla ga-abụrịrị onye naijiria ọ bụ adị chọrọ ịjụ ajụjụ a biko bụ ụzọ ụzọ anya ọ bụ iwu na onye ọbụla ga-abụrịrị onye naijiria nke abụọ wụrụ ajụ nke abụọ m chọrọ ịjụ bụrụ ya bụrụ na mụ na gị nwee enyi mụ na gị anaghị aga enyi ya a na-adọgide enyi ya nọ m ahụta na enyi ya ndị ahụ adabala aja aja aja aja ọ dị ọ dịkwa otu e ji were bido ajụjụ nwa ebe ahụ bụ nwere ikikere ịsị mba mụ na gị adịkwa ahụ enyi ya ọ bụ iwu na mụ na gị ga-abụrịrị enyi ebe ọ wụdata mụ na gị ebe ọ wụdata mụ na gị nwere enyi were bido na ya bụrụ na ọ bụ iwu na mụ na gị ga-abụrịrị enyi

Em, ọ sị ọ bụ iwu na mmadụ niile nga ịnọ n'obodo naijiria ịbụ onye naijiria ya sọ gabụla ya mmadụ anọrọla enyi enyi adawa aja aja dị ihe a tụrụ anya gwa ime ke mbụ em, akwụkwọ iwu ahụ akwụkwọ eji hiwa naijiria ihe n'ugwu gaa la ndịda ekekọtara ya ọnụ kpọọ ya one naijiria ọ ga-abụrụ na onye aga na-abịa ọ bụ mbịarambịara na naijiria akwụkwọ iwu ahụ aha ya eso na ya onye Cameroon otu ihe ahụ onye Amerịka otu ihe ahụ o nwere ihe a kpọrọ ha ihe nwere ike bịa bekee akpọọ ya a nationalist but ọ bụ an immigrant nationalist ken saraka n'ụbọchị ke taa anyị nọ anyị bụ one Nigeria ọ bụrụ na gị nọkata n'obodo sị la ya nọkwa ị nwekwara ohere ịsị kwa ebe ị ga-aga ịlawa ga ebiri n'ihi na iwu ka na ndị chị naijiria akwadofe mmadụ ihe na-afụta until a kama ya akama a ga-akama ya akama kwuo ya okwu mee ememe ondele mee ntuli aka ndele ha na-akpọ referendum so ọ bụ otu ka ahụ jidere na ya bụ kanụ bịa kọwasị na ọ ga-amasị ya ka buhari nchịrị gawa

na ọdachi niile ka nọ n'ihu anyị na ihe ka na-erukwaghị eh, izu ụka abụọ la ụma izu ụka atọ ugbu a Eh, dịka m kwuru na anazịghị agụ izu ụka ihe a nazị agụ wụ ụbọchị eh, ruo mgbe ntuli aka gịnị ka a pụrụ ime ka a sị na okporo ụzọ egorola ọnụ na ụbọchị ahụ na ihe egwu adịzighị ndewo anyị ndị etule ebe a mbụ echiche nke obi anyị n'ihi ndị igbo sị la echiche onye adịghị ya njọ ọ bụ la anyị enyecha ntụziaka oke anyị matara dịka ụlọ ọrụ a na-ewepụta ohere sị ndị mmadụ bịa tụnye uche ndị ndị kpakpọ kwukwa na echiche unu ọ bụkwa iji nye aka n'ihi a sị la adakwala egele ubi ji aka anyị agaghị ahafụrụ ahịa eke ka ọ bụrụ ndị nwe ekele ana ndị esi ya n'ihi ahịa eke nwe mfurula ahịa eke nwe ekele a na-azụchata ya ahịa mbụ ahịa ọha na eze anyị ndị sị ka gọọmenti jishi ike bịa eleba anya na ọkpụkpọ oku ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ a sị na ọha nshiela otu onye iri ọ gaghị erichata ya otu onye nshiekwa na ọha ọha nga ericha ya rashia ọnụ rashia iku- iku- nkuku ha ghara ịkọ ha mbụ united nigeria ọ bụghị otu mpaghara ndị kpọ oku ọdịmma naijiria mpaghara niile ndị ileba anya na-ahụ na ha ghara ịgacha otu esi tụọ anya tụmadụ mgbe ndị mmadụ ji iwe na-apụta la okporo ụzọ sị ma unu nga gbagbuchie anyị nụ gbagbuchie anyị ihi la ntụzi ike la ọchịchị ike adịghị anyị mma anyị ekwetaghị ọchịchị ọbụla adịghị echi adịghị egwefu adịghị egwefu mass opinion o ji enye nsogbu mgbe ọ ga-ịbịa mụbachia abịa evuru egbe gbagbuchiwa ndị mmadụ ya bụrụ ihe nwa bekee kpọrọ mass genocide e nwere ụlọ ikpe na-eji ekpe ya adịghị ama ama anyị ndị asị ehi meme ibi meme ọdụ oge adịkwa ọ bụrụ la a ga-ime ntuli aka ndara kpoo doo ndị mmadụ anya enwee obi ụtọ nwee obi ilu ihi la obi ndị mmadụ fụọ ya edo anya na ọ bụghị onye gara aga ma anwụ ma mmiri tie aka onye ọ chọrọ ka ọ gaa anọchite anya ha awụgharịa ya ụzọ la-adịghị mma o ji enye nsogbu na mmalite imezi ya gọọmenti etiti leba anya na mkpesa ASUU ndị na-elekọta mahadum ndị na-akụzi ihe na mahadum gọọmenti leba anya na mkpesa ndị ASUP ndị na-akụzi ihe na politeknik ndị na-elekọta politeknik gọọmenti mara ha agaghị ime la case Onnoghen gwegharịala ya National Judicial Council NJC dịka ikpe na-ekwuru sị na ọ bụ ndị a kwesịrị ileba ya anya gọọmenti lebakwa anya nke na a ga-ekwurugbo ọ ga-abụ otu mmadụ ga-aga ịkpọkwa result ntuli aka gụkọtakwa ntuliaka niile ya na ya naanị ka emebedi kemgbe ha ndị si ekwu ya mbụ o nwere ike ya bụrụ ihe nga ibute ọgba aghara la-agaghị enwe otu e si echekwakọta ya chineke ekwela ya bịa bụrụ ee accrued anger iwe la ọnụma na-ejupụtara na-amụsa amụsa n'obi ndị mmadụ ndị mmadụ asị nwere gị kụgbute anyị nụ kụgbute anyị anyị nche ka ya anyị gara okporo ụzọ gaa ka ya so ihe ndị a niile a ma otu a ee ndị lọya iri abụọ na ise na-agbala akwụkwọ a ga-ekpọ ụkwa osi ọbụna ngịrị maka ndị SAN kwughe mgbe niile a mbụcha anyị na ahụ n'otu naijiria otu onye ọgụ nzere ahụ ejiri aka nka o o ji enye nsogbu so anyị na-akpọ oku n'ebe anyị nọdụ ya atụgharị uche anyị enye ndụmọdụ nyere ndị igbo na ndị naijiria ka anyị lọgharịa n'ụkwụ anyị gọọmenti etiti lọgharịanụ n'ụkwụ unu ememe ahụ ememe ya dị mma ahazie ma ahazie ya dị mma ntuli aka bụ nke mmadụ niile ozuru ọnụ na naijiria ọ bụghị otu mpaghara ndị ime emezie ya ya dị mma ọ bara ndị ihu ya bara ndị azụ obi atọ nwoke ụtọ obi atọ nwaanyị ụtọ agbakwanụ ndị naijiria ịhụ na opi ike afụrụ tupu e nwee ike gị were akwụkwọ ntuli aka ndị mara sa awa agadịghị ọdọ lọgharawala efe egwere nye bi ndị ka ediledi adịghị leta ọha na eze anya agụụ ndị egbu ndị mmadụ dịkwa na uru ọbara wefụta ọ ga-atụli okwu aka o ji ewute ewute n'ihi mmanụ akara ndị ụtọ ọ bụ onye nratụ ibe ya aratụ ee demokrasi mbụ e nyetụ ndị ebe e nyetụ ndị ebe ọ bụ otu ndị ọkachamara na ntuli aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nji kwuo ya anyị ndị akpọ oku sị ha gakwa ime gboo meta ha udoghachi ya na ntuliaka mbata ọbụla gọọmenti etiti mbụ ndị ọ tụrụ isi nga ileba anya n'ihi na mkpesa niile a mbụ gọọmenti etiti mbụ ebe ọ bụ ma ASUU ma ASUU ma NJC ihe niile a mbụ gọọmenti etiti nga echichi ike were ohere na ọ fọla naanị otu izu ụka were emetala otu izu ụka ọgba aghara na esemokwu na tigbuo zọgbuo na aghọtahie adịkwara gawa ọ ga-ekonyere ntuli aka ụkwụ ka ọjọọ ya so ana m ekpere chineke ka o nyere aka nyewe amamihe onye ọbụla hafụ amamihe nke onwe ya mmadụ abalị tinyere adịghị ebumnobi buhari nwere ma ọ bụ ka ọma ada akpagharị agadi nwoke ekpela ma ekela anyị nọ n'ọchịchị adịghị ihe ngị mere ọkụ gbawa ahịa zụwa tọnda gbawa o jighị adaba adabata mgbe niile a na nwere ị ga-eme abịa egwe tinye ya ọnọdụ ma ọ bụ ọkpụrụ na-ezighị ezi nga ibute ndị mmadụ ezigbote ọgba aghara ndị ntuli aka agaghị enwe isi ndewo igbo ndị ọma otu a ka anyị jiri hụ ya n'ụbọchị taa na ọnasalachi ụmụ abịa n'igwe onyonyo obi ụtọ nke ọhaneze MCLTV ụwa dum n'ime be gị ee ekele m onye ọ bụ mụ na ya bụ n'ụbọchị taa dọkịta chiemela great dike imeela biko zakwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-akpọ gị ee igbo ndị ọma ụnụ ahụla ya ee ịgwa gị eziokwu ntị na-anụ ihe abụghị ma ọ ha ka okpu ata ee ihe anyị na-ekwu okwu ka ọchịchị ọha karasị wee kwụrụ n'ụkwụ ya abụọ ka anyị nwetazuo ihe niile ka ha ra bụ nke anyị chọrọ na ịhụ na ndụ gakwara n'ihu ee ya mere n'ebe ọ dị otu a ka onye ihu na onye azụ wee dụọ onwe ya ọdụ anụ nwere ọdụ ya biko gwọrọ ee, ọ dịghị ihe anyị chọrọ n'ihe ndị a niile karịa ka ndị ndu anyị duga anyị ebe ha kwesịrị iduga anyị ka onye biri n'obodo ya nwee ihe o ji ejidesi ike nwee aṅụrị na ya bụ onye obodo ahụ ọ bịa bụ ihe ọ bụ anyị na-ekele ụnụ n'ịbụ akụkụ nke mmemme a ndị kpọrọ anyị n'ekwentị a dịrị ụnụ na mma ee nakwa na-ekele ndị niile ndị sere onyonyo ndị pịara aka n'igwe ndị ndu anyị na ndị isi anyị ndị nyere anyị ntụziaka na mgbazi n'ogo dịgasị iche iche echi ka bụkwanụ ụbọchị eh, anyị sịrị mmiri atala azụ anwụla hmm? dibịa abụla oke ọnụ oke jikọlata onwe gị atala akpa dibịa hmm. onye a hụrụ taa ka a hụ ya echi ndị